Pamene ndinali off kwa timasiku tingapo nde zambiritu kuchitika basi anthu ena ake kumakamba zoti maliseche wawo kusowetsedwa ndithu nde zikatero basitu kumapha anthu kutsimikiza malisechewo ayi ali bwinobwino sizoti iwowo ana maliseche awo anali atasowa yayi Tikukambatu za kagulu ka anthu ena ochokera ku Nsanje komanso ku Chikwawa. Akatu ndi kagulu ka zitsiru za anthu oganiza mozondoka ndithudi. Ayi tifotokoze bwinobwino chifukwa nkhani at the end of the day ndi nkhanitu ya chisoni. Ya ndipo tiyambatu ndi nyuzipepa yathu ya The Daily Times yomwe ndi ya a neighbor as you know. Ndipotu nyuzipepa imeneyi akutitu Rumours that cost 6 lives ya akutitu mphekesera zomwetu zatenga ndithu miyoyo yokwana 6 ndetu mukadzaona chithunzicho taonani pamenepo mukuona masteniwo pamenepo amene akulilira amenewo mwana wawotu kuteko wa zaka 34 yemwe dzina laketu ndi uh, Baza Sande Waphedwatu ndithu kumeneko kwa Ngabu. Ndikufuna tipange ndekutitu mwina mwake zoom cha pena pake apa statement imeneyo akunena kuti anthu a ku Ngabu ndilibe nanu chonena mwandiotchera mwana wanga ya pamenepa imene ndi second paragraph ndithu ya nkhaniyo Akunena choncho ndilibe nanu chonena anthu inu mwandiotchera mwana wanga ndithu nkhani yake akutitu mwanayo ndi kani makolowo amapita ku maliro you know nde kufika ku maliroku aku, ali mu njira basitu kaya wina nangokuwa iyayi an, maliseche anga asowa uyuyu ndi amene wandani wandibera maliseche mgwirenitu basi mmenyeni mpakana kumuotchatu Anthu amene akumapita kumeneko ngati alendo nde akumagwidwa ndikumaphedwa ndithu for zoti oti wina wake basi wangokuwa, ka mwana basi ka zaka 15 kungokuwa iyayi maliseche anga asowa uyu amandifunsa ijeni aah munthuyo akuti amangofunsatu njira kodi ndikafike bwanji uko aa maliseche anga asowa mgwirenitu mupheni kufufuza bwinobwino akawapititsa kuchipatala anthuwa akapeza zoti maliseche awo ali bwinobwino. Look at what is happening my guy mm? ndithuditu anthu ochuluka ndi apa akunena kuti no anthu 6 aphedwa koma ndizonena kuti to dzulo dzulo lomweli e, aotchanso anthu ena ake awirinso ati chapa ground ndi tsoka chakuti tikukambatu za chikwawa nsanje eti ndi kuona chiwerengero cha anthu amene amangidwa anthu 9 atapidwa kudzabweranso anthu ena 5 i think kakwana ndi kuti anthu 14 amene ali mchitokosi cha polisi koma anthuwa anatengedwa kuchipatala chifukwa anthuwo ndi odandaula kunena kuti iyayi ifeyo ndizoti maliseche athu asowa nde anatengedwa kuchipatala tatiyeni tifufuze bwinobwino chipatala chijatu basi kutsimikiza kuti awatu malisechewo ali bwinobwino palibe china chonse chomwe chachitika kapena kuti chani ayi ndithu maliseche a anthu amenewa ali bwinobwino as we speak panopa eti Malingana ndi lipoti la polisi statement ya polisi yikukamba zonena kuti amangatu ndekutino a Boniface Beka, a Clement Kaduya, ma guy amenewawa ndi a zaka 39, a Precious Kaduya a zaka 39, a Shadreck Sande

boma la Nsanje kumeneko nkhani zake ayi ayi maliseche anga asowa ee chani chani ee amandibera ndi awa mgwireni ndithu munthu kummenya kummenya kummenya panayenda ka video sindikaonetsa chifukwa chonena kuti no Ii, malamulo apamudzi pano amatiletsa zambiri mukuoneka magazi munthu amamenyedwa Ndipo a, anapeza kuti akumenyedwa, wathawira mu kanyumba kena kake, wayamba kufotokoza, Iyayi, komatu ine ndimangodutsa, si zoti chani chani. Mpaka anatu amupha ndithu, kumuchotsera moyo. This is what is happening kunoku ku Malawi. And tabweretsa nkhaniyi pa zifukwa so tikhala tikukamba zimenezo komano what we should do apa Tiyambe ndi kupanga relate makamaka ndi zomwe zinachitika ku Zambia I think a few months ago, mzimayi anaphedwa ndipotu kunali kukudzula ndi mitengo, kugenda ndi miyala, nkhani zake akunena kuti mzimayiyotu anasowetsa maliseche a munthu wina. Atakatsimikiza munthu uja zinali zabodza, maliseche ake anali bwinobwino koma ndetu mzimayi ujatu kuphedwa muja momvetsa chisoni ayi ndithu. Banja lake ankanena kuti, Ngati mukuona kuti panali mistake inayake kuti waphwanya malamulo, bwanji osam'tengera kupolisi kuti apolisi akam'mange? Akumane ndi lamulo, bwanji inu mwamupha choncho ngati galu? Wasiyatu mwana, taonani mwanayu. Wandisiya inenso ngati mamuna wake, chani? Ana enawa zinthu zomvetsa chisoni. Now, pokamba kunoku ndi anthu ankanena kuti zambia muganiza ngati anthu oti no operewera nzeru chani chani eh anthu opusa inu nde tabweratu kwathu kuno zagwera kuno tsopano cha ku Nsanjeko ku chikwawa zomwe zikuchitika ndi zimenezi situzo zonena kuti no kodi chimene chikuchitika ndi chani kodi mm? wayambitsa zimenezi ndi ndani nanga zolinga zawo ndi zotani mm. Tudziwa kwathu kuno kuti timakhulupilira zamatsenga izi ufiti chani we believe in that boma limanena kuti ya kulibe zimenezo komano mma location mwathu culturally anthu amapezeka kuti no they are still holding on to that mwaiona ndiye kwangoyambika mphekesela imeneyi kunena kuti yayi akumasowetsa maliseche a kwa mwamuna basi ukatero ndiye kuti kaya akasowetsa kaya akapangira chani kaya basi iwe ulibe maliseche Hmm? Komano ndiye kuti no pa anthu onsewa amene akunena kuti maliseche awo asowa kufufuza wina aliyense maliseche ake ali nawo. Ndodabwa ah, ndi ngati asowa nthawi ndiye kuti amayenera apange zinazonso kumachitikanso ndi pa maliro ndi pa maliro anthu ali pomwepo mafumu ndi mafumu kuti inuyo mene zimene mukupangazi moti simunakakhala pansi kaye ndi kuona kuti amene wasowetsedwa malisecheyo ndani tisanayambe kumumenya tamugwirani amene akunena kuti wasowetsedwa malisecheyo tiyeni amene ta, anya, a- azibambo tapitani mukamuvule muone ngati iyeyo maliseche ake alipo kapena asowa. Ayi ndithu kungoyamba kumenya kumenya kumenya. Mapeto ake azazindikira zonena kuti munthu uja maliseche ake ali bwinobwino. Ayi ndithu munthu uja ndiye kuti amupha. Eh? What is happening? Mm. Ndi umbuli wa mtundu wanji umenewu? Ndi umbuli wa mtundu wanji umenewu? Miyoyo ya anthu kuphedwa. Ndiye inutu kumachita kupha mkazi ndi mamuna yemwe nkhani zake ayi ayi mamunayo wasowetsa maliseche. Ndiye onse tiyeni tiwaphe kuwaphatu. Nde tianthu timeneti timene timanama zoti maliseche awo asowa tamangidwa. Pamene amangidwa chonchino what do you expect? Kodi iwowo chilango chawo chikuyenera chikhale chotani? Chikhale chonena kuti no basi no iyayi anapanga zonena kuti chani nde anapha basi akakhale zaka mwakuti mwakuti kundende? Guys diso kwa diso bwanji? Sitimafuna kupanga advocate zinthu ngati zimenezi koma these are incidents. Diso kwa diso. Anthuwo aphedwa osalakwa, maliseche awo anthuwo apezeka kuti ali nawo ndithu maliseche awowo ndiye kuti anthuwo aphedwa opanda china chilichonse. Anthu amene aphawa ndi anthu amene apezeka kuti amanama izizi mukuyembekezera zotani? Anthu awawa amayenera nawonso pano nawonso anyongedwe publicly. mm. kuwanyonga ndithudi tikatero mwina mwake tingatumize information yogwirika kwa anthu koko kunjaku kunena kuti no zimenezi ndi zolakwika komanso tikambetu za kagulu ka anthu amenewa aku Chikwawa komanso aku Ngabu anthu inu ndinu anthu otani hmm? tikuikeni mu category yotani chifukwa apapa ndiye kuti tikuikani ngati anthu otsalira kwambiri mu zochitika anthu osalingalira mu zochitika tinene kuti anthu onena kuti no you're still living a bush life you know and this is very very sad you know we siti sitipanga generalize iyayi fa mapeto pena pena fans ina iyambe kunena kuti kodi mukatero mukupanga categorize anthu onse akuno kuti ndotere iyayi kuli anthu ena oti omwe they are reasonable i think kuli anthu ena akomwe ndo- ndo- ndozindikira chifukwa tikukamba zoti kagulu ka anthu meaning kulinso kagulu ka anthu ena ayi kumeneko kamene ndekuti no kakuganiza bhobho komano its very very sad chikwawa nsanje and kumenekoku kodi pajano ndikuujeni ndi mtundu wanji wa anthu asena you asena sena people what do you want us now to think of you mm? chifukwatu anthu awa ndi ochoka mu tribe yanu is that what you advocate zimenezo ndi zimene mumapanga advocate mm? za ufiti kunena kuti basi zipanga dominate everywhere mpaka na ndekuti kupha choncho mm? opanda olo kukhala pansi nkulingalira kuti ayi titsimikize kaye kodi ndi zoona kuti malisechewa asowa no verification for real mm? according to the rules of natural justice alibetu amene amatengedwa kuti iyeyo ndi olakwatu pokhapokha ndiye kuti no ataweruzidwa ndi kutsimikiza zoona kuti munthuyudi ngolakwa kuweruzidwa meaning kunena kuti wapatsidwa mpata ayankhule zinthu zatsimikizika maumboni ali apo pamenepo ndi olakwa These are the rules of natural justice. Malamulo a chilungamo ndithu cha chilengedwe chenicheni pa chilengedwe chake chikuyenera chizikhala choncho kunena kuti no. Awo solakwa olo mutamukhala kuti mwapanga chani. Iwo ndi oganiziridwa kuti ndi olakwa pokhapokha mubweretse umboni nde akaweluzidwe no pa khoti. Akamvedwe no mulandu wawo. Koma kodi anthu amenewawa aweluzidwa? nawo tikutengano lamulo lija choncho ndikuphano choncho eh opanda olo kutsimikiza ndife anthu amtundu wanji mwayambatu tsopano kutidabwitsatu anthu akumeneko tikhala pansi no ndikumakunenani kuti no inuyo ndinu anthu oti mukukhalabe bush life eh anthu oganiza mozondoka olo kukhala pansi olo kuti titsimikizeko olo olo mmodzi kuti ayi tadikani kaye magayi ta magayi tatiye titsimikize kwana ati munthuyo ndani ndi uyu basi tatiye timsimikize zinthu zoona ati maliseche ake asowa opanda olo kupangako choncho for real Ah, mwandigwetsa ulesi bwanji anyways nkhani iyi magayi uh, in as much as zikuoneka ngati yamwazika mwazika ndimangofuna tipange address anthu akumeneko kuti what you are doing is wrong so you better change zomwe mukupangazo ndi zolakwika taonani mukuphatu anthutu moyo wa munthutu sitimangopha ngati nkhuku chonchi hmm? ayi sizikuyenda pamenepo change yourself muzisinthe anthu inu kumeneko that is wrong killing is wrong kupha ndikolakwika akuti